daalụnụ ụmụnne m kee ka ụnụ mee asị m ọmaka meelụ onye ọbụla ọ ka bụkwa nwanne ụnụ nwoke bụ Azụbụike Uchenna Chibuike m ewetego ọkụ asị m na ive ga na-adị daalụ nke ive anyị bịa ime n'ụbọchị tata ịma n'oge gara aga akọrọ m ụnụ akụkọ n'ụbọchị tata nwere ive m ji maka ya wee bịa o nwere ive m chọ ịkọrọ ụnụ gbasara ndị Igbo ive anyị na-eme mbọsị bụlụ gboo o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ iru mgbede iru mgbede iru mgbede bụ ihe a na-eme mbọsị bụlụ gboo dịka nwaanyị na nwaanyị na nwoke na-akwado ime ihe di na nwunye na-akwado ịba n'ụnọ o nwere ihe a na-akpọ iru mgbede iru mgbede bụ nhazi na ndozi a na-enye ụmụ nwanyị na ndị na-anụ va na ụmụ nwoke na-anụ va mbọsị bụlụ gboo oge iru mgbede ahụ a na-akpọta nne nke nwanyị oge iru mgbede ahụ a na-akpọta nne nke nwaanyị akpọta nne nke nwaanyị ọ ga-anọnyelu nwa ya nwaanyị 7 days na ọ bụrọ sọsọ nne nke nwaanyị ga-abịa ya bụ ije fa ga-adị ụmụ nwaanyị ịtọ maọbụ ịnọ sezia ka ndị obodo si eme nke va nwee ndị na-adị ụmụ nwaanyị ịnọ nwee ndị na-akalị ịnọ kedu ive a na-eme n'iru mgbede ahụ a na-akụzili nwaanyị ive dị iche iche a na-akụzili ya ka ezinụnọ ka di na nwunye si ebi n'ezinụnọ ka fa si ebi n'udo a na-akụzili nwaanyị ọ ebe a ka a na-akụzili nwaanyị ka ya na di ya ga-esi wee dinọ ebe a ka a na-akụzili nwaanyị ka esi enete nwa anya ma ọ bụrụ ndị na-amarọ enete nwa anya ọ kwazi oge a ka a na-akụzili nwaanyị na-amarọ esi nni nwaanyị na-amarọ esi nni n'oge a ka a ga-akụzili ya ka esi esi nni kụzieli ya ka esi enekwata ụmụazị anya kụzieli ya ive dị iche iche ọ bụkwazi n'oge a ka di bụ nwoke bụ nwoke na-anụ nwaanyị ga-ejekwuzi ụmụnna ba ụmụnna wee na-akụzikwalụ nyanwa ka ọ ga-esi wee na-ebi ka ọ ga-esi wee na-agbazili nwunye ya nke ọ na-emetọrọ ọ gbazieli ya nke ya nwa na-emetọrọ nwunye ya gbazieli ya a na-akụzilụ ba ka nwoke na nwaanyị si adị ka nnu na mmanụ maka na a sị na nnu na mmanụ enwere ilo ọ ive a na-akụzi n'oge ahụ akụzielu nwoke ive nwoke kwesịrị na-eme a na-akụzili nwoke ka ọ ga-esi wee na-echekwaba ezinụlọ ya na-eme ive ọ kwesịrị na-eme n'oge ahụ nwaanyị nọ na-agabiga ive gbasali iru mgbede a na-akụzili ọtụtụ ive maka ka esi edebesị nwa position a na-edebe nwa nwa nọdụ ọfụma ka isi nwa si adị wee na-amụ ya mmili ọkụ a na-akụzili va ive dị isi iche iche gbasali ụmụaka yana ka esi azụ ụmụaka yana ka esi eme ka ezinụnọ na-atọ ụtọ ị bịazịa n'ụbọchị tata ive anyị na-akpọ ya bụ bridal shower na ebe a na-akpọtasị friends dị iche iche nke a dị iche nke a dịzi iche mana ọ ive yitụ that iru mgbede mana iru mgbede dị very dynamic than that bridal shower ọ kwazị ive m bịa ịkọlụ n'ụbọchị tata ọ ka anyị na-amatakwa ive gbasali anyị nwa bụ ndị Igbo ya na ka anyị si wee bi ndụ n'oge gara aga daalụkwanụ ụmụnne m ọ ka bụkwa nwanne ụnụ nwoke bụ Azubuike Uchenna Chibuike ewetego okwu